Фӏэхъус гуапэ псоми фызохыр. Ди хабзэр жыхуиӏэ нэтыным къыпыдощэр. Мы нэтыным и гугъу тщӏынущ адыгэ нысашэ хьэгъуэлӏыгъуэр зэрекӏуэкӏым. Ар адыгэм шы диӏэу ди хабзэр нэхъ тэмэму щедгъэкӏуэкӏ лъэхъэнэращ. Нобэ шы димыӏэжми, апхуэдэ ди хабзэ дахэхэр куэдкӏэ зимыхъуэжауэ апхуэдэщ. Зэгъунэгъуитӏ я мэл бжыкӏэ зэхуэдэкъым, жиӏащ. Ди хабзэри псалъэм папщӏэ Тыркур къапщтэу щытым хэгъэгу-хэгъэгукӏэрэ, тӏэкӏу щызытемыхуэ диӏэхэщ, ауэ псоми я купщӏэр зыщ. Иджыпсту Хэкумкӏэ нысашэ хьэгъуэлӏыгъуэр япэм зэращӏу щытам и гугъу тщӏынущ. Ар адыгэхэмрэ ахэм я хабзэхэмрэ зи фӏэщыгъэцӏэ, Хьэкъун Мухьэмэдрэ Шэрджэс Алийрэ ятха тхылъ зэритым, тхылъым зэритым хуэдэу къыжытӏэну аращ. Нысашэ хьэгъуэлӏыгъуэм унэмысу лъыхъур, унаплъэр, нэчыхьытхыр, уасэӏых жыхуиӏа дауэдапщэхэр иджыри диӏэщ, ауэ дэ мы нэтыным нысашэ нэгъуэщӏу жыпӏэмэ, адыгэ фызышэм и дауэдапщэм и гугъу тщӏынущ. Ар зэрекӏуэкӏыр, абдеж къыщекӏуэкӏ хабзэм дауэдапщэм дыщытепсэлъыхьынущ. Нысашэр щыщӏидзэну махуэм щегъэжьауэ жытӏэнщи, нысашэм хебгъэхьэ хъункӏэ зыщыгугъым деж нысэр къэзышэну лъэпкъым ящыщ, нысэр къэзышэну лъэпкъым ящыщу цӏыхуитӏ кӏуэти, ныщхьэбэ, нобэ, ди фызышэм къомыхьэлъэкӏыу утхуэкӏуэмэ, хуабжьу ди гуапэ хъунут, жаӏэу елъэӏуурэ къакӏухьт. Шу зэмыджа нысашэ кӏуэнухэм яхыхьэ хабзэтэкъым, зэджами игъэщӏэхъутэкъым. Нобэ Тыркум щыӏа ди нысашэ хьэгъуэлӏыгъуэхэм емыджауэ щытми, нысашэ макӏуэхэр, убгъуауэ машинэхэм изу макӏуэр, ауэ ари лейуэ къыщӏэкӏынкъым, зэманым апхуэдэу къезэгъыу къыщӏэкӏынущ. Нысашэ ягъэкӏуэну зэлъэӏуахэр я ӏэщэ-фащэкӏэ зэгъэпэщауэ, сытми хуэхьэзыру къекӏуалӏэт. Нысашэ шухэр сыт щыгъуи щежьэр кӏыфӏ хъуауэт. Абы и пэ къихуэу тӏэкӏу зэхягъэст, мэжалӏэу емыжьэн щхьэкӏэ махъсымэ бжьэ гуэрхэри еӏубт. Нысэр къызэрагъэшэну ирагъажьэр выгут, щхьэтелъу, щхьэтелъ иӏэу, гуимэкӏэ еджэт. Выгум Зы пшынауэ, нысашэ хъыджэбзитӏ, мис ахуэдэу гущхьэӏыгъ я гъусэу, нысашэ выгур ягъэщӏэращӏэт, и щӏыӏум зыгуэрхэр тебзауэ, къэдабэ хуэдэу гъэщӏэрэщӏауэ екӏуу, и щхьэкӏэ щэкӏ лъапӏэхэм ящыщ гуэрхэр къытепхъуауэ, дарий, къэдабэ хуэдэу. А гур шу тӏущ, зытӏущым яхъумэу, нэхъ пасэу дэкӏырт. гум и гъуэгум фӏыуэ хигъэщӏагъэн иджы щыжаӏэм дежым шухэри зэрыдэхт. Выгур япэ нэсамэ, къуажэм дэмыхьэу, езы къуажэм щыщымэ, хьэблэм дэмыхьэу къэувыӏэти, шухэм ежьэт. Къуажэм е хьэблэм щыдыхьэкӏэ сыт зэманым нэсами, фызышэ шухэм уэрэд къыхязэти, шу ину жаӏэурэ дыхьэт. Ахэр щыдыхьэкӏэ къежьэу, къыпэплъэурэ зи ӏум ӏэфӏ къыщӏэмынэжа хэгъэрейхэм ящыщ гуэрхэр еӏуящӏэхэр, Къуейщӏеягъ зыщӏэнухэр бжыхь къуагъхэм къыкъуэтӏысхьэти, ебз къраутхыу, зыуцӏэпӏын гуэрхэр кърадзу къэхъурт, апхуэдэ гуэрхэри къыщыхъу щыӏэт. Шухэр епсыхымэт хэт сыт къылъысами къыщищӏэр. Апхуэдэм ди хьэгъуэлӏыгъуэр зыкӏи имыгъэдахэми, хабзэм емыкӏуми, емызэгъми, хьэщӏэхэм уэим ящӏ хъунутэкъым. Загъэкъэбзэжт сыт ящӏэнт. Гур япэ иту шухэр абы иужь иту, пщӏантӏэм апхуэдэу дыхьэт. Гур бжэӏупэ дыдэм ӏуахуэти, шухэм къаувыхьауэ хъыджэбзхэр гум къикӏт. Бысым хъыджэбзхэри къыщӏэжти, хьэщӏэхэр унэм щӏашэт. Итӏанэт шухэр щепсыхыр. Шу щэныкъуэ, щи, зыщэ хъу шухэм а къомыр зы унагъуэм хуэгъэӏурыщӏэнутэкъым, дауикӏ. Къуажэ здэкӏуам хэт и ӏыхьлы, и благъэ, ныбжьэгъу щиӏэми, ахэм зэбграшт. Апхуэдэ ямыӏэу къыщӏэкӏми, шыхэр зыхуей хуэгъэзэныр бысымым и пщэрылът. Зэрыщытыр апхуэдэут хабзэр абы щыгъуэ. Фызышэ хабзэхэр адыгэ хьэгъуэлӏыгъуэм псори щызэтехуэкъым. Къэбэрдей лъэныкъуэмкӏэ нысашэгум гъуэмылэ, фадэ фэндрэ иралъхьэртэкъым. Ауэ Джылахъстэнеймкӏэ ар ӏэмал имыӏэу ящӏэт. Сыту жыпӏэмэ, фызышэ шухэм фэ лъэпкъ кърамыплъу яхабзэт ахэм. Щӏашэу ягъэтӏыса хьэщӏэхэм зыкӏи гу къылъамытэу къежьэжьыгъуэ гъунэгъу хъухункӏэрэ, езыхэр зэхэсти, хэгъэрейхэм зыри яхыхьэтэкъым абы. Апхуэдэу щыхъукӏэ, шу хьэщӏэхэм я нэхъыжьым я гум илъ гъуэмылэр къригъэхьти, апщӏондэху темыплъэкъукӏыу гущхьэӏыгъыр а гъуэмылэхэм ӏэмал имыӏэу кӏэлъыплът, ихъумэт, дауикӏ. Ар хабзэт а зэманым щыгъуэ. Езыхэм Загъэхьэщӏэжт сытымикӏ. Щӏэкӏ-щӏыхьэурэ лӏот ебгъэщӏэнур, нысашэ шухэр щызэхуэсым деж къежьэну езыхэм зэхадза ахъшэр, ар нэхъыжьым иӏыгът. Къинэмыщӏауэ, ӏуэху хъумэ, къызэрыхекӏыжын гуэр хэти и жыпым илът, дауикӏ. Къэбэрдеймкӏэ гъуэмылэ ямыхь щхьэкӏэ, шу къэс ятыфыну щыгъын гуэр яӏыгъын хуейт. Абыи ар я хабзэт, къэптал хуэдэу, джанэ хуэдэу. Ар Джылахъстэнейм щыхабзэу щытакъым. Инжыдждэс адыгэхэм я хьэгъуэлӏыгъуэр Къэбэрдейм я щӏыкӏэм нэхъ техуэт. Къуажэ къэс езыхэм я хабзэ цӏыкӏу, я хабзэ цӏыкӏу гуэрхэри зэщхьэщыкӏми, кӏахэ адыгэхэм апхуэдэу екӏуэкӏт. Кӏахэ адыгэхэм фӏыщӏэшхуэ яхуэфащэщ, ябгъэдэлъщ хьэгъуэлӏыгъуэм псом хуэмыдэу нысашэ джэгум и екӏуэкӏыкӏэжьым щӏагъуэ кӏэрымыхуу ноби зэрызэрахьэм папщӏэ. Ди хьэгъуэлӏыгъуэр зыгъэдахэ хабзэфӏ псори яхъумащ абыхэм, уеблэмэ нэхъри ирагъэфӏэкӏуауэ плъытэ хъунущ. Шухэр ирагъэблэгъа нэужь, иныкъуэр хьэщӏэщым, иныкъуэр джэгу бжэӏупэм, джэгушхуэм нэхъри зиубгъут. фызышэ хъыджэбзхэм нэхъ я нэӏэ тетт щӏалэгъуалэм, щӏашурэ джэгум яшэт, къашэжт. Хэгъэрей щӏалэхэр ежьауэ хъыджэбз хьэщӏэхэм яужь итт. Хьэщӏэхэм кӏэрамылъхьэрэ ирамыпэсрэ щымыӏэу ауан ящӏт. Ар фызышэ хабзэти, езы хъыджэбзхэми я жагъуэ ящӏтэкъым, дауикӏ, езыхэри щӏыхуэ къазэрытемынэнум пылът нэхъ. Фызышэр дэкӏа нэужь, мыдэкӏэ къэна щауэм и ныбжьэгъу щӏалэхэри зэхуэсти, щауэм деж кӏуэт. Ахэм ахъшэ зыхязэти, ныш къащэхут, фадэ зэрагъэпэщти, нэху щыху щауэм бгъэдэст. Абы щаукӏ нышым зэреджэр щауэ нышщ. Мыр иджыри ящӏэр, иджыри щыӏэщ. А щӏыкӏэм тетурэ нысашэхэм я ӏуэхур нэхущыми нэблагъэт. Итӏанэ бысымым ӏэнэ къихьт шхын гъущэ, хьэлывэ, лэкъум, хьэлыуэ хуэдэхэр телъу. Махъсымэр кхъуэщынкӏэ къахьти, къагъэувт, хьэщӏэхэр къызэхуэсыжти, ешхэ-ефэм щӏазэт. Нэхури щууэ щӏизэт, хэгъэрейхэм фадэри къызэкӏэлъагъэпӏащӏэу щӏазэт итӏанэ. Нэху зэрыщу нышри къахьт. Инджыж дэс адыгэхэм, кӏахэ адыгэхэм нышыр зэуэ ӏэнэм тралъхьэ, тралъхьэ нэхъыжь ӏыхьэкӏэри, нэхъыжь ӏыхьэкӏэрэ гуэшауэ, пщтыру. Къэбэрдейхэмкӏэ хуэдэу щхьэ лъэныкъуэхэм, нэгэгъум, апхуэдэхэм пщӏэ хуащӏкъым. Щхьэ лъэныкъуэр, ауэ сытми нэхъыжь ӏыхьэу, хьэщӏэм ныш зэрыхуаукӏам и щыхьэту ахуэдэт. Нэгэгъу ӏыхьэри, хагъэхьэхэтэкъым, зэрышхэм зэращӏэмкӏэ хуэдэу. Ауэ зыгуэркӏэ и насып къихьрэ зыгуэрым къихьым къештэри, ешхыр. Тхьэмадэри ежьэжыгъуэр хъуащ, жеӏэри аткӏэ мэгузавэ. Араси хьэщӏэхэр ежьэжыну хуит хъуащ, шыхэр кърагъэшэж, хьэщӏэхэри хэгъэрейхэри зэрызохьэ, щыгъыну ятынухэри ягъэтӏылъауэ зэтелъщ, шыхэми уанэ тралъхьэжауэ пщӏантӏэ кум щызэхэтщ, гур щӏащӏэжыну выгур абы иужь йохьэхэри, йоплъри шэрхъыр зы лъэныкъуэмкӏэ бзэхащ. Адэкӏэ бжьыр ялъыхъуэри, бжьыр щыӏэжыххэӏым. Выпэ лъэныкъуэр мэхьэулей. А псори хьэщӏэхэр я абы иужь итхурэ, сытми ерагъыу а псори сэмэркъэут, гушыӏэт зыхуащӏэр. Ерагъыу къызэщӏакъуэжри гур зэщӏащӏэж. шухэри мэшэсыж. Бжэӏупэм ӏут джэгур зэлъыӏуокӏуэтри, утыкур нэхъ ин ящӏ. Пшынауэр шыгъэджэгу еуэу щӏедзэ, фызышэ шухэм нэхъ ӏэкӏуэлъакӏуэу хэтхэр утыкум къихьэурэ яшхэр къагъэджэгу. Чэзуурэ. Ныщ шыр щагъэджэгукӏэ щӏопщыр Къамчы бзылъхугъэм декӏэ ямыгъэзэну абы иужь итщ. Ягъазэкъым, ар адыгэм и хабзэтэкъым, щӏопщыр ӏэщэу ябжыр, ягъэувыр. Адыгэ лӏым бзылъхугъэм хуигъазэу щытакъым ӏэщэр зеикӏ. Абы папщӏэ шым зигъазэу щӏопщри Бзылъхугъэр здэщымыт щӏыпӏэмкӏэ игъазэу, мис ахуэдэу хуэсакъыу, ахуэдурэ шыгъэджэгури ящӏт. Апхуэдэу хуей мэхъу здигъэджэгум. Шыгъэджэгури зэфӏокӏ. Нысащӏэр зэрагъэтӏысхьэну гур бжэӏупэ дыдэм къыӏуахуэ, ар шухэм хъурейуэ къаувыхь, уэредадэр хадзэр аргуэру йожьу, уэредадэр адыгэ лӏакъуэ псомкӏи яӏэщ, ауэ псалъэхэр тӏэкӏу зыщхьэщокӏ, макъамэкӏи щызэтемыхуэ зэзэмызэ тӏэкӏу къэхъуми, ауэ ар адыгэ нысашэм и пкъыгъуэ дахэу сыт щыгъуи щытщ. Псалъэм папщӏэ, бжьэдыгъухэм хъыджэбз къыщашэмрэ пхъужь къыщашэмрэ жаӏэхэр зэщхьэщокӏ. Абы къинэмыщӏауэ, адыгэ псоми хъыджэбзыр къыщыщӏашкӏэ, жаӏэр зыт, гъуэгум щыжаӏэр нэгъуэщӏт, пщӏантӏэм щыдашэжри ятехуэтэкъым. Я макъамэкӏэ зыщхьэщыкӏт и псалъэхэри зыщхьэщыкӏт. Псалъэ дахэ куэд хэлъу щытащ уэредадэм. Ноби нэхъыбэр ӏэщӏыб ящӏамикӏ. Уеблэмэ, къуажэ щыӏэщ щхьэхуэу езым и нысашэ уэрэд яӏэжу. Нысащӏэр къыщӏашынум и гъунэгъуу зэрыхъуу яхуапэт, щхьэтепхъуэ трапхъуэти, блыным кӏэрагъэувэт хьэзыру. Нысэр и пщыкъуэм нэхъ и гъунэгъум къыщӏишыну щӏыхьэт. Нысащӏэр къыщӏашынум и гъунэгъу зэрыхъуу яхуапэт нысэр. щхьэтепхъуэ трапхъуэти, блыным кӏэрагъэувэт хьэзырыбзэу. Нысэр и пщыкъуэ нэхъ гъунэгъум къыщӏишыну щӏыхьэт. Абы техуэу нысашэ хъыджэбзхэри къитӏысхьэжыну хьэзыру гум деж щытт. Хэгъэрей хъыджэбзхэм ахэм я бостейхэр, бохуцеикӏэхэр яфыщӏт. Якӏэщӏэпӏаскӏуэт гущхьэӏыгъым яжьэпс тракӏэурэ гущӏагъым щӏагъэпщт. Нысашэ кӏуахэм хэгъэрей щӏалэхэр сыткӏи къещэт, зэкъуэхур къаубыдэу жыгым ирапхыу, пэш нэщӏым щӏадзэу егъэзыгъэкӏэ бжьын ирагъэшхыу, кӏэщӏу жыпӏэмэ, бзылъхугъэм и лъэныкъуэр щӏалэм ейм сыт и лъэныкъуэкӏи къытегуплӏэу щытт. Ар къыщежьауэ къыщӏэкӏынущ бзылъхугъэхэр езыхэр лъыхъуу щыщыта зэманымрэ ди лъэпкъым бзылъхугъэм хуищӏ пщӏэмрэу арагъэнущ. Ахэр зэманым и хабзэти, зыми зыри жиӏэтэкъым. Мыхъумыщӏауэ, мыхъумыщӏэуи ябжтэкъым. Фызышэ шухэр фочкӏэ, фоч кӏэщӏкӏэ уэнжакъым еуэурэ ар къраудыхт. Ари зэраныгъэу ябжтэкъым. Нысащӏэм фоч щхьэпрагъэуныр мэгъу, бюджы, нэщэнэу ялъытэт. Къафӏэщӏт абыкӏэ бзаджэнаджэр щхьэщагъэщтыкӏыну, щхьэщагъэщтыкӏыу. Фоч гъэуэныр зэпагъэури, нысащӏэр къыщӏахыным иужь йохьэ. Ари ӏуэху псынщӏэтэкъым, дауикӏ. Хъыджэбз хьэщӏэм, хъыджэбз хьэщӏэхэм я нэхъыжьри гум докӏуейри къоувэ, дэӏэпыкъуурэ нысэр иригъэтӏысхьэну. Абы зыхуегъэхьэзыр нысащӏэр къыщӏэзыхыну, къыщӏэзышыну щӏыхьэр, щӏыхьар, фызхэр къожьэри яубыд, ӏэщхьэубыдыпщӏэ къыжраӏэ. Абы папщӏэ ахъшэ гуэр ямытауэ нысэм къэхъей иӏэкъым. Ахъшэр яретри хуит мэхъу. Языныкъуэхэмэ абы щхьэкӏэ гъэтэджыпщӏэ жаӏэ. ӏэщхьэубыдыпщӏэ, гъэтэджыпщӏэ а тӏури жаӏэр. Нысащӏэр къещтэри къыщӏех е и ӏэпэр еубыдри къыщӏеш. Гум итыхэ хъыджэбзыр дэӏэпыкъуурэ иригъэтӏысхьэри, адрейхэри къотӏысхьэж. Гум бжэӏупэр зэ хъурейуэ къекӏухьыжри, куэбжэмкӏэ еунэтӏ къыдэкӏыжыну. Шухэращи, зэпымыуу уэредадэ жаӏэ. Ди дэӏуэгъу лъапӏэхэ, ди телевизион еплъхэ! Ди хабзэ уэршэрыр иджыри духакъым, мес, зэрыфлъагъущи, нысэр иджыри пщӏантӏэм къыдэкӏакъым, иджыри гъуо ӏыхьэ жаӏэнурэ къапэувынущ, абыкӏэ дауэдапщэ ӏэджэ ягъэзэщӏэн хуейщ, щауэм и унэм къэсыжыхукӏэ гъуэгуанэри аращи. Аращи, Фӏыщӏэ гуапэ фхудощӏ, ди япэкӏэ ди нэтыным атӏэ къыпытщэнущ, узыншэ фыхъу, фӏыкӏэ дызэхузэ.